ok assalamu alaikum maliyɛn cɛ n'a muso n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mali kɔnɔ ani mali kɔkan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bt media abonew a baarakɛlaw ka se cam n'a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye an'a filɛbaga bɛɛ lajɛlen maliyɛn bɛ yɔrɔ an ka foli b'aw ye o tɛmɛnen kɔ an sekun yan nɔ baasi tɛ an filɛ fatumata kulubali de kɛrɛfɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min an nakun ye min ye komi ja dɔw bɔra bɔlɔlɔ sanfɛ ani sɛbɛnnikan dɔw a ye mɔgɔw wuli ka jɔ sen kan paseke fatumata kulubali yɛrɛ ye jɔn n'i y'a jateminɛ a y'a ka ko bɛɛ kɛ wulikajɔ de la mali kan mali kɔnɔ sinimabɔ ni catiribɔ o dama tɛ dɛ mɔgɔw b'a dɔn n'o ye dɛ mɛ minnu yɛrɛ gɛrɛl'a la u b'a dɔn a ka baara ye min ye o ye ka denmisɛnninw fɔrime art kɔnɔna la ɔ o kɔnɔna la a ka kalanden dɔw de ni a ka baro kɔnɔna la degun minnu b'a kan u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ a ka wulikajɔ ye o baara min ye o minɛnko gɛlɛya de b'a kan dɔɔni donc a n'olu ka baro fɔ de fɔra ten tɔ bɔn ŋaniya ɲumanko de don i b'a sɔrɔ o de fana y'a lakali aw ye ja minnu ye eh, siko nimaka ka page kan siko ka publication na ale fana n'olu de kumana olu y'a yir'a la k'a fɔ bɔn ko vraiment musokɔrɔba in ko awa degun b'a kan a mago bɛ eh, ale n'u ye baro min kɛ kulubali ni a ka kalandenw ye baro min kɛ o bɛ eh, matériel ko de kan i n'a fɔ matériel ko degun b'a kan a mago b'o la olu y'a kuma fɔ ale ale de m'a faamuya bɔn komi ale yɛrɛ fana ka wulikajɔ fana bɛnnen don mali kɔnɔ yan mɔgɔ mɔgɔ n'i ye maliden ye ɔ k'i ye ko kɛ mali ye donc ni i kɔrɔla ni mɔgɔw fana ka kan ka wuli k'i dɛmɛ ale ka fana ka wulikajɔ bɛnnen don o kan donc yanni anw ka se yan ale kɔnna k'a pɔste k'a yira k'a fɔ bɔn a y'a mɛn ko an ka musokɔrɔba k'a bɛ degun na donc ko mɔgɔw k'a dɛmɛ donc dɔw sina ka degun in ta k'a kɛ de i n'a fɔ fɛn b'a nin na ou bien a dɛsɛlen don ou bien a ka surafana t'a bolo ka sɔrɔ aw yɛrɛ sigilen b'a kulubali muso la cogo min na hali sɔgɔmada in na a ye cimi caman buteli ɲɛ saba de ye komi o y'u ka daraka ye a filɛ a bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ ala tanu a bɛ ala tanu yɛrɛ de donc an nana de pour que ka se k'a ɲininka aw k'a dɔn k'a fɔ bon a bɛ yɔrɔ min a bɛ ala tanu foyi t'a nin na wa a bɛ ala tanu a bɛ barika da ala ye nka n'a ka ekɔliden dɔw de ka kuma lakalitaw de bɛ sɔrɔ nin ye ka taa lase siko ma ni o y'a pɔste k'a yira k'a fɔ ko a bɛ degun na degun fosi t'a ni na a bɛ ala tanu komi ekɔliden ninnu a mali kɔnɔ mali yɔrɔ bɛɛ segu bɛɛ b'a dɔn a bɛ wuli ka ekɔliden ninnu fɔrime catiridenw ni sinimabɔlaw a b'u fɔrime quoi bɔn o kɔnɔna na matériel dɔw de degun b'a kan n'o ye kameraw ni fɛnw ye ale n'u y'o baro de kɛ k'a fɔ bɔn u ka baara kɔnɔna na sa degun b'a la bɔn olu fana ye weleweleda kɛ i b'a sɔrɔ eh, o o de o o kuma dɔ fɔra siko ɲɛna k'a fɔ bɔn vraiment nin ɲɔgɔn bɛ yɔrɔ min na mali la k'a fɔ bɔn nin bɛ yɔrɔ min na bi bi in na ni kow ka ɲi yɛrɛ quoi centre de kan ka centre n'a fɛn bɛɛ de kan ka jɔ ka di nin ma bi bi in na mɛ ni o tɛ ka kɛ ale bɛ ka wuli ni a yɛrɛ de ka moyen ye ka a kɛ ani ala ka ban ɲuman kɛ wa n'a yɛrɛ denw n'a balimaw bɛ dɛmɛ minnu k'a ye mɔgɔ a yɛrɛ y'a fɔ mɛnɛ mɔgɔw bɛ a dɛmɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ ŋaniya ŋaniya yira la bɔn o bɛ fara a yɛrɛ de ŋaniya kan sinon ale yɛrɛ ka moyen ye a bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ni a yɛrɛ de ka moyen ye bien vrai que fonctionnaire de don a bɛ sara mais ale kɛlen don k'a ka sara min ni jamana b'a d'a ma ale fana kɛlen don k'o de consacrer pour que ka se ka mɔgɔ wɛrɛw former olu tɛmɛna sira min fɛ o tigiw fana ka nɔgɔya sɔrɔ o sira kɔnɔ a ka wulikajɔ de bɛnnen don o ma donc gɛlɛya de bɛ o kɔnɔna la n'a ni kalandenw y'o baro kɛ donc o kalandenw de ka lakalili fana taara se bɔlɔlɔw kan k'a yira k'a fɔ ko musokɔrɔba degunnen don ko gɛlɛya b'a kan bɔn u ma kuma tɔ faranfasiya quoi donc an k'an bɛ wuli ka se a ma pour que aw ka kuma yɛrɛ bɛɛ kun faamuya min don n'o tɛ kulubali muso ala barika la bi a bɛ ala tanu a bɛ ala tanu wa a bɛ barika da ala ye fana an yɛrɛ donna a ka kuma o kuma a bɛ fɔ ale kɔni ale bɛ ala fo a bɛ barika da ala ye donc aw yɛrɛ ɲɛ b'a la foyi t'a la a bɛ komi npogotigini san tan ni saba ɔ komi eh, aw filɛbagaw aw kɔni caman ka musokɔrɔba don mm. mais ne ka musokɔrɔba tɛ dɛ mm. parce que hali eh, eh, ne se kulubali de don ne ka jɔn de don mm. donc ne ka jɔnmuso kɔni o tɛ se ka kɔrɔya ne ma donc o de la n bɛ foli k'aw bɛɛ lajɛlen ye ka faamuyali ko ɲuman n b'o ɲini aw bɛɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen i bɛ wele wele da ma da maliyɛnw ye fana an ka aritisi minnu don wala donc o Olu kɔfɛ fɛn ne bɛɛ bɛ wele da jamana min in fana kɛ. kɛ maliyɛnw ye Tiɲɛ na, awɔ. aw yɛrɛ k'a lajɛ an kana ɲinɛ a kɔ Ɛɛ, an ka mali aritisiba don jamana o jamana ka jugu a den ma a den ɲuman ma o ye mali de ye mɔgɔ o mɔgɔ n'a sɛgɛnna mali ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ o t'a dɔn i ye nka i tanyanen kɔ de o bɛ sɔrɔ ka taga fɛnw dada i kan ka Vraiment. taa medayiw ni buru ni fɛnw fiyɛ i kunna ka sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ gɛlɛya i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ gɛlɛya kɔnɔ baara la u tɛ nɔgɔya foyi ta k'i sɛgɛrɛ donc an bɛ weleweleda kɛ maliyɛnw ye aw bɛɛ ɲɛ bɛ an balimamuso la ani dɔw ba ani dɔw mɔmuso wulikajɔ min ni a b'a kan a bɛ k'a kɛ eh, eh, mali malidenw de ye donc o sababu la ni mɔgɔ o mɔgɔ ye video in ye n'i bɛ se ka nɔgɔya sira o sira ta k'a sɛgɛrɛ awa a k'a dɛmɛ n'o ye o de y'a ka hami ye mm. ale yɛrɛ ka hami ye min ɲɛna bi bi in na mm. awa denmisɛnnin eh, ka denmisɛnnin bɛɛ forme k'a bɛɛ bila baara la k'a bɛɛ dege baara la mm. o de y'a ka wulikajɔ ye hali sebatigi n'i k'i bɛ wuli k'o kɛ jamana in kɔnɔ bi gɛlɛya b'a kɔnɔ surtout ale alhamdulila a yɛrɛ ka kuma a bɛ ala tanu awa a kɛlen don k'a ka sɔrɔ bɛɛ consacré n'o ye donc ni ala ka jɔn ɲuman fɛn o fɛn ye video in mɛn k'a ta faama la o k'a da maliyɛn minnu bɛ kɔkan min bɛ kɔnɔna la o a k'a dɔn an balimamuso kɔni mago bɛ dɛmɛ min na bi bi na o ye k'a dɛmɛ a ka se ka denmisɛnnin ninnu de lakana ka denmisɛnnin ninnu de former awa pour que o fana ka kɛ awa, mali cɛdenw ye a ka wuli ne bɛ baara kɛ ORTM na n ye journaliste ye n bɛ animation kɛ n ye comédienne ye ɛɛ bon n ye cinéaste fana ye kibaruya in nalen a ye ne sɔrɔ an bɛɛ ja tigɛra ne yɛrɛ ja tigɛra ne yɛrɛ min ye kotigi ne ja tigɛra ne tɔɲɔgɔnw denmisɛnninw denmisɛnnin min ja tigɛra ne yɛrɛ somɔgɔw caman ja tigɛra an siranna ne ma se ka fosi faamuya a la i y'a mɛn ne fatumata kulubali n bɛ barika da ala ye n y'o de fɔ hali kunu ne bɔra ORTM na n bɛ barika da ala ye parce que n ka kɛnɛ mais ne ka souci tɛ ko n bɛ dumuni kɛ ko dumunikɛko don wali ko wɛrɛ don o tɛ parce que ne bɛ n sara sɔrɔ dieu merci n bɛ n sara sɔrɔ walidenw fɛnɛ u bɛ n dɛmɛ den baden de b'u bolo maliyɛn denmisɛnnin bɛɛ ye ne den ye minnu bɛ kɔkan a bɛɛ ye n den ye la preuve u b'a fɔ ne ma mama nationale mm. y'a mɛn u bɛɛ ye n den ye u b'u seko kɛ n ye ne bɛ n ka sara ta moi je suis catégorie a n bɛ n ka sara ta u b'u seko kɛ n ye hali baarakɛyɔrɔ la denmisɛnninw b'u seko kɛ n ye parce que n cɛ tɛ yen tuguni n ma furu cɛ wɛrɛ ma yanni ala m'a latigɛ yanni donc ne kɔni bɛ min fɔ jama ye fosi tɛ n ni kun na aw ɲɛ bɛ n na je suis comédienne fosi tɛ n ni kun na ne sigira don dɔ la ne ni eh, kalanden dɔw tun bɛ kuma na parce que u bɛ na ne fɛ so yan an bɛ kuma siniman baaraw kan siniman sɛbɛncogow kan yanni ne ye n kanto n ko ee n ko matériel ko de bɛ ne na kamera fɔlɔ tun bɛ n bolo tiɲɛna filanan tiɲɛna sabanan nana n y'o di n dɔgɔnin ma n teriw de b'a di yan ne ko ee ala aw tɛ dugawu kɛ aw musokɔrɔnin ye ha ni ne sera ka matériel sɔrɔ aa aw bɛɛ b'aw jija ne ye min kɛ aw bɛ tɛmɛ ne na ko bɛɛ ye tanti n ko walayi n ko parce que o de ye ne ka souci ni ne ye matériel sɔrɔ aw bɛɛ bɛ former a la yan aw b'a ta aw bɛ former a la du kɔnɔna fɛrɛlen don yan ye n ka so de ye du kɔnɔna fɛrɛlen don n'a ka d'an bɛ yɛlɛn sanfɛ n'a ka d'an bɛ jigin duguma sanfɛla kɔni ma jɔ mais an bɛ se ka yɛlɛ sanfɛ ka fɛn dɔw kɛ ka prise dɔw kɛ ne y'o fɔ awɔ ni n ka matériel bɛ n bolo n ko mais ni matériel tɛ n bolo a ko ma nɔgɔn dɛ denmisɛnninw u y'u jan ka yɛlɛ ko ee meme yɛrɛ ah, n k'o ye ne ka souci ye o y'a mɛn dun ka fa ye n ka souci ye mais n ka premier souci ye n ka baara ye tout le monde me connaît dans ce sens n ka baara ka di n ye je veux faire ça jusqu'à fond y'a mɛn n y'o baro f'u ɲɛna ɔ il paraît que olu de fana y'o baro fɔ dɔw ɲɛna segu yan fan fɛ dɔw dɔw ta- dɔw tun b'a la olu fana y'o baro fɔ u taara se ɛ, ɛ, ɛ, bɔlɔlɔ sanfɛ ka na o kɛ ko ne degunnen don n bɛ barika da ala ye yarabi a ma ne degunnen tɛ o de ye n ka susi y'a mɛn n ka susi numéro un y'a mɛn donner la formation que j'ai reçue aux jeunes. Parce que hali- hali n welela bi an bɛ nin kɔnɔ des matériaux nécessaires. voilà y'a mɛn n bɛ wele kuma bɛɛ tanti an dɛmɛ tanti an dɛmɛ mama mami an dɛmɛ matériel i y'a mɛn hmm. sinon fosi tɛ ne kunna n bɛ barika da ala ye ka barika da n fa ni n ba ye ka barika da mɔgɔ ɲumanw ye n b'u fo k'u waleɲuman dɔn hmm. i y'a mɛn donc ne bɛ se k'o de fɔ jama ye hmm. o de ye ko nana ni nin ye tan mais ɲɔgɔn faamuyabaliya je crois k'o de don parce que denmisɛnnin minnu y'a fɔ olu ɲɛna peut être u y'a fɔ ŋaniya ɲuman de la n'a taara ka taa yɛlɛma ah, eh. tubabu kalan t'an ka sɛbɛnni ye tubabu kalan t'an ka sɛbɛnni ye o fana ka ŋaniya ye de ni degun b'e kan o degun ka welewele da mɔgɔw ka sɔrɔ minnu b'i dɛmɛ minnu bɛ i dɛmɛ ka degun in bɔ i kan ɲɔgɔn faamuyabaliya don n'o tɛ ŋaniya juguya tɛ a tigi m'a dabɔ ŋaniya juguya kama min y'a lakali ɔ u y'a ye k'a fɔ ko karamɔgɔ an'u mamuso n'u ba a bɛ ka kalan a bɛ k'olu former degun b'u kan donc o ye welewele o ye kuma lase minnu ma n'o fana ye welewele da kɛ k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ a fana ma kɛ ni intention ŋaniya juguya ye asosiyasɔn dɔ de b'a bolo asosiyasɔn dɔ de b'ale fana bolo min bɛ mɔgɔw dɛmɛ awa ɛɛ bɛn mali kɔnɔ yan nɔ a bɛ san joli bɔ ale fana ka asosiyasɔn in wuli ka fɛn bɛɛ de ye ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ degun kɔnɔ a bɛ weleweleda kɛ pour que degun ka ta ka bɔ o kan nka kulubali muso alihamudulilayi ale ka degun in tɛ ni na degun ye farikolo la degun tɛ baloko dɛsɛ degun tɛ nka a ka laɲini ye min ye ni o ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka denmisɛnninw dɛmɛ u ka baara kɔnɔna la surtout minnu bɛ ka na ale ka sira in fɛ u kana gɛlɛya sɔrɔ o minɛnko gɛlɛya de b'a la o de degun b'a la n'a ni a ka kalandenw y'o baro kɛ donc olu fana ŋaniya ɲumanya de kosɔn u ye a weleweleda ye kuma in lase awa min y'a bila bɔlɔlɔ kan bɔn min y'a kɛ a la comme u b'a dɔn k'a fɔ ale bɛ mɔgɔw dɛmɛ donc u kɛlen ka kuma fɔ ale ye ale fana wulila ka eh, imagew ta k'u bila kan k'a fɔ bɔn vraiment an ka dɛmɛ ta ka nin sɛgɛrɛ wa ni mɔgɔ min m'a faamuya surtout a kɔrɔma mɔgɔw n'a balimaw u ja bɛ tigɛ parce que n'olu y'a ye k'a fɔ u balima bɛ fɛn bɔlɔlɔ sanfɛ tantɔ k'a fɔ k'o bɛ degun na dɔw yɛrɛ bɛ k'a sɛbɛn commentaire la ko ala ka nɔgɔya k'a ye dɔw bɛ k'a sɛbɛn ko ala ka a kɛnɛya banako kuma ma fɔ ɲɔgɔn faamuyabaliya de don ani ŋaniya ɲumanya de don nka faamuyabaliya de y'a lase donc an yɛrɛ bɔra k'an balimamuso ka kuma lamɛn o la o kuma kelen de an bɛ segin o kan halisa degun min bɛ an balimamuso in kan bi o ye a bɛ ŋaniya min b'a kɔnɔ ka denmisɛnninw na former k'u latɛmɛ a ka sira in fɛ nɔgɔya kɔnɔ o de minɛnko degun b'a la a n'a ka kalandenw y'o baro kɛ n'o tɛ n'a bɔr'o la alihamudulilayi bi kɔni a ye sɔgɔmada in na yɛrɛ a ye sɔ tasa ɲɛ kelen de dun an nan'a sɔrɔ a bɛ sɔ dun na yan nɔ a ye sɔ tasa ɲɛ kelen de dun yɔrɔ ni mɔgɔ min kɔni t'i diya kɔni i t'o kɛ kɔni o la an ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye ɛɛ BT média abonɛ bɛɛ lajɛlen a n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka se e basiru cam yɛrɛ ma e min y'a ɲɛmɔgɔ ye an ka foli b'i ye nin wuli- nin wulikajɔ in na wa an bɛ foli kɛ siko nin maga fana ka association ye min kɛra sababu ye ka nin ko in lase u m'a dabɔ ŋaniya juguya kama nka an b'u fo u ka baara la awa ko in an kɔni sera a sun kɔrɔ min ko min bɛ ko in na o de ye nin ye donc aw bɛɛ bonya b'a la maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne b'a fɛ ka dakuruɲɛ kelen d'a kan Bon, n b'a n b'a ɲini u fɛ parce que ne yɛrɛ ye journaliste ye n'i bɛ kibaruya bila i b'a ɲini a sun kɔrɔ u tun bɛ se ka ne wele ne dogolen tɛ ne bɛɛ filɛ nin ye n ka du de ye nin ye ne bɛɛ filɛ u bɛ se ka weleli kɛ a fatumata a y'a ka nimoro di yan u bɛ n wele mun porobilɛmu bɛ yen dɔ fɔra yan nɔ ne yɛrɛ da n da mana min fɔ comme ça u bɛ tɛmɛ n'o ye mɔgɔw tɛ dɛmɛ ɲini yan mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ a ne mago bɛ nin de la ne mago bɛ nin de la hali porozɛw la yan nɔ ne mago bɛ nin de la ni ne ɲininka o la ne b'a fɔ ne mago bɛ min na n b'a fɔ n b'a fɔ awɔ désormais ni aw bɛ nin baara suguya kɛ n bɛ n kanna bila olu ma ani mɔgɔ wɛrɛ minnu fana ɲɛ b'an na a ye taa sun kɔrɔ a ka taa taa sun kɔrɔ o de kɛlen bɛ problème ye mɔgɔw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ma taa kibaruya ɲini a sun kɔrɔ i bɛ bila fili la dɛ ala k'an bɛɛ bɔ fili la ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma k'an ka jamana kɔnɔ sumaya k'an ka maliba in diya ne ka fierté ye mali de ye aw ɲɛ b'a la mali drapeau bɛ ne ka so ne ka fierté je suis malien je suis pur malien je vais mourir malien donc mali drapeau bɛ ne bara ne ye malien pur de ye n'o tɛ sa sa n kun danna jamana dɔ kɔnɔ parce que n ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ yala mais n b'a fɛ yan de ka diya yan ka kɛ tamatama ye n faso ka di n ye n faso ka di n ye dɛ fo fana kɛni ka kɔrɔ kɛni n ka jamana ka diya tama tama tama tama ni mali diyara bi ɛɛ a bɛ diya an bɛ minnu bɛ kɔkan minnu bɛ yan nɔ bɛɛ bɛ bɔ a diya kalama. halisa maliyɛn bɛɛ tɔgɔ la an bɛ dugawu min kɛ halisa ala ka si d'i ma awa ŋaniya min b'i kɔnɔ ani porozɛ min b'i bolo ala k'a ta fanga d'i ma ala k'a si n'a kɛnɛya d'i ma ala ka i ɲɔgɔnna caya faso kɔnɔ awa ala ka ɲunbaga ɲuman d'i ma parce que doniba ta la n'i ɲɛsin doniba la. e jigi bɛ ɲunbaga ɲumanw de kan awa ala ka ala ta kɔfɛ awa fasoden ɲumanw awa an bɛ wele bila aw bɛɛ lajɛlen ma vraiment eh, aw ka musokɔrɔba ani ne ka denmisɛnnin Eh. vraiment an ka dugawu k'a ye an ka dugawu k'a ye awa an ka dɛmɛ n- nase a ma ni min ka dɛmɛ de ye dugawu in ye ni min ka hali ni min sera ka kamera tan san bi k'a bila ka na a ka so a kɛlen don k'o yɛrɛ de bila mɔgɔw ka disposition na du jɔlen de b'a bolo pour que ka se ka eh, tiyatiridenw former n'a a y'a matériel sɔrɔ a ko ekɔlidenw ma yɛrɛ a ka so sanfɛla a b'o bila u ka disposition na avec les matériels pour que u ka se ka nɔgɔya sɔrɔ ni nin ni diya de ka d'a yɛrɛ ye a ye diɲɛ jamana si tɛ min ka di n'a sen ma se a tun bɛ se ka to yen nɔ ka diya kɛ nka a y'a laɲini k'a fɔ bɔn ale faso de y'ale kalan dɔnniya min b'ale kun na faso de y'a di donc ale fana bɛna sara fasodenw ye a nakun y'o de ye donc n'a bɛ ka baara in kɛ o kɔnɔna na an b'a dɛmɛ ni duwawu ye ala k'a ta fanga d'a ma ala k'a ta fanga d'a ma ala ka si ni kɛnɛya d'a ma